uh, with news coming from Taiwan. Taiwan is not very far from where I am. Um, and yesterday there were some terrible news ku Taiwan. Kumeneku Taiwan ndi malo amene sadziwika dziwika ndi nkhani za violence ndi nkhani za zophanaphana taiwan ndi malo amene amadziwika kuti anthu ake ngokonda mtendere anthu ake eh, ndi okonda bata eh, ndiye dzulo anthu kumeneku they have been shocked patachitika ataki ya mpeni mzibambo wina anatenga chimpeni ndithu chachitali ya ndikupita nacho ku metro station kapena ku subway station eh, popeza maiko anzathuwa macities akuluakulu anthu amayenda pansi pa nthaka ndinanena kale zimenezi kuti anaboolaboola ma tunnels pansi pa nthaka pamene pamayenda ma train ndiye mukatsika eh, amakhala ma station amene mmalowa ndi kukakwera ma train aja nkuyenda kupita kumene mukupitako ndipo munthu ameneyi anakonza zima smoke bombs eh, zima canister zotulutsa utsi kuti zisokoneze anthu pa chigulu paja ndiye azibaya anthu ndi mipeni moti wapha anthu atatu dzulo limenelo and it was very scary anthu onena kuti simunazolowere zinthu zangati zimenezi zikungochitika pa metro station pamene pali anthu ambirimbiri eyetu uh, nkhani yomvetsa chisoni uh, pa nkhani yomweyo nayenso munthuyu wafa kumapeto kwake analumpha building anadziponya pa building ndipo zikumveka kuti nayenso wafa so anthu amene afa pa nkhani imeneyi ndi anthu okwana 4 kuphatikizapo iyeyu atakayu komanso anthu ena avulala ambiri uh, pafupifupi anthu 11 amene anabayidwanso ndi mipeni koma they were able to run away ndipo ali ku chipatala pa nkhani yomweyinso ma Dotolo amene akuthandiza anthu kuchipatala anena kuti m'modzi mwa anthu amene anabayidwa ndi mpeni ndi munthu onena kuti ali pa ali hiv positive ndipo amakhala akumwa mankhwala opanga control hiv imeneyi ma ARV's ndipo amapanga woni anthu onse amene anakhuzana ndi magazi kapena ma body fluids a munthu ameneyi kuti apite ku chipatala akayezedwe mwa nsanga nsanga pasanathe 72 hours iyeyetu uh, zimenezinso zamveka choncho ndiye muganiza kuti munthu mpeni omwewo amabaya uyu kubaya uyu kubaya uyu ndi umakhala ndi magazi eh and anthu abayidwa ndi mipeni some people want to help eti eh, and anthu ena apezeka kuti akugwira magazi a anthu ena powanyamula kaya powathandiza kuti atani ya so one of the victims eh, atiuza choncho news zikutero ndipo a- alengeza kuti amene anakhuzidwa ndi magazi dzulo pa ataki imeneyi apite ku chipatala yetu um, taiwan eh, ndi malo ndi kachilumba Hmm, Taiwan ndi kachilumba kamene kali pafupi ndi dera lomwe ndilili timati dera la Fujian. Fujian ndi province ya ndiye pali nyanja pamenepa tikangodusa nyanjayo timafika ku Taiwan ya ndipo zimene zidzachitika pa chilumba chimenechi cha Taiwan ku China kuno ya mwina mumva pa news ya um, kuchoka pamenepa Kodi ku Malawi anthu enaake amayenera kupita kukhoti pa 19 December? Sindinamve ma reports kuti anapita. Nkhani zatha bwanji? Nkhani zatha? Are we out of the woods? Eeh is the storm over? Ngati muli ndi nkhani, muli ndi news kapena information ina iliyonse pa nkhani zimenezi tatiuzani ku ma comment. Eya. Uh, mwadzuka bwanji? Zikomo kwambiri. Dzukani, dzukani.